Mukhonza kukhala kuti muli ndi mafunso ena a current affairs. Kodi chakuti chija chutani? Chakuti chija chutani? Mwina ka 20 minutes akaka, uh, honourable minister you may indulge us. 20 minutes imene tikhonza kufunsana kuti izi zathazi. Za trade izi. Kodi pali mafunso ena okuti muna chayo kuti mundiyimbire foni mawa. Nditengerepo mpata kuti macheza ake omwewa mawa ndikhala ndi mwina

Chimenecho ndi kuvomereza kumeneko kuvomereza kuti kulidi umbava ku bomako sinanga the party seems to be very concerned kuti ayi ngati mukunena kuti kuli umbava mungotula pansi udindo muchokemo m'bomamo ndikuchita concede kumene kukunena kuti umbavadi ulipo. Komanso bwanji ngati poti mwanena kuti current affairs eti, bwanji nkhani zokhudza boma kuchipani kukuoneka kuti ali very much concerned to extent kumapempha kumawauza osati kuwapempha a Usi kuti atule pansi udindo komanso what do you make of what a Usi has been saying recently? Poti you wanted me to ask. No, uh, thank you very much. I think uh, pazifukwa zochuluka Ndipemphe kuti aku trade nkhani izi musayankhe nawo. Mundilole nkhani zimenezi ndiyankhe ine. Alright, uh, nkhani ya motorcade yokuti pasunthidwapo china chake imene ena anandifunsa masana ano ndipo ndinanena zokuti ndikuyembekezera a PS aku office imeneyoyo kuti akhonza kufotokozerapo ngati pasunthidwa china chilichonse. Akatifotokozera kuti pali kusuntha kwa kusintha kwa china chilichonse zimenezo ndiye kuti tiyankhanso mafunsowo kuseriko kuti kodi nzoona kapena ayi komanso kuti tingachite chani to make sure kuti that office ikukhalabe mmene malamulo anaikhazikitsira kuti idzisamalidwa motani because zimene zimapanga zimakhala attached to the office of the presidency yonse ndi zinthu zokhazikika malinga ndi mmene malamulo amakhazikitsira so zimenezo sizimasunthidwa mwachisawawa nzachikhazikikire zimenezo Ah, nkhani zokuti achipani akuyankhira bwanji nkhani zokhudza you know tiyeni tizivomera as malawians kuti anthu amene timapezeka tili m'bomafe timakhalanso kuti ndife akuchipani Ndiye pamene ndili ku chipani ndinali lero pa campaign trail ndi a president we had whistle stops kumene kuja ngakhale makaka ndinavala a chipani koma kuchoka kumene kubwera kuno takavula zimene zija koma munthu ake ndi Moses Kunkuyu yemwe uja amene masana ano tamuona akupanga za chipani koma mbali inayo wavala jaketinso ya ku boma. Ndiye tidzisiyanitsa zimene zayankhulidwa pa political podium. Akayankhanso andale tizisiye andale aziyankhana. Mukhoza kuvomerezana nane kuti we have the vice president amenenso ndi president wa chipani and kumene amayankhulira zimene mukunenazo ndiye kuti ndi kuchipani ndiye a zipani ayankhana. Ineyo ngati panayankhulidwa china chokhudza ngati ngati panayankhulidwa china chokhudzana kuti kuboma right like mukunena zoti what does government make of the other claims ngati boma ndife othokoza kuti chimene president chakwera wakhala akumanena kuti mdziko muno muli katangale maofesi ambiri the presidency now yonse ikuyankhula chinthu chimodzi Ndiye kuti onse amene ali mu presidency muja akuyankhula chinthu chimodzi chimene president Chakwera wakhala akunena kuti mdziko muno muli katangale koma what we need sizongonena koma tiyeni tigwirane manja tithane ndi katangale. Ndiye mMalawi amene ali ku Nthalire, mMalawi amene ali ku Marka chimene amayembekezera nchakuti inu takuikani pa mpando ndiye kodi inuyo amene muli pa mpandonu mudzingotiuza kuti kumeneko kuli katangale? Kapena tsopano muyamba kumatiuza kuti katangale uja ndi uyu ali apa? M'nyumba tumapezeka kuti ine potuluka jakete yanga yadyeka, kudziwa kuti ah, khoswetu uyu. Amayi shirt ya mvano yadyeka, khoswetu uyu. Mwana sukulu uniform yadyeka, khoswetu uyu. Ndiye tonse nkumangoti m'nyumba muli khoswe, tikuvomerezana because ine jakete yanga inadyedwapo, mulidi khoswe. Amayi ya mvano inadyedwapo, mulidi khoswe m'nyumbamo. Mwana uniform yadyedwapo, ah, mulidi khoswe m'nyumbamo. Koma I mean is that what we want? Tidzingouzana m'nyumba muli khoswe koma we are waiting for that day wina ati adzaloze kuti khoswe uja walowa bowo ili ndiye tiyeni tiphe khosweyo that's what we are waiting for so amalawi tizidikirira chimenechocho tonsefe tikunena zomwezo achakwera akunena zomwezo a vice president akunena zomwezo ma ministers ife tikunena zomwezo koma amalawi akuyembekezera kuti tsiku lina lake tatilozerani khoswe uja walowa bowo ili ndipo tonse tiyeni timtsekere timuphe khoswe ameneyo so we are happy kuti even the vice president akunena zimene zija ndipo takondwa kwambiri kuti he is willing to go beyond kumangoti m'nyumba muno muli khoswe akuti atilozera kuti kuli khoswe ku bowo ili tonsefe takonzeka tikaphana naye khoswe amene akangotilozera pali mafunso ena Ambuye akudalitseni. Abusa tapemphere abusa.
Aja a ku Blantyre sinodi tipatseni pemphero.